Nin waati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen don dɔgɔkun kibaru de la kunnafoni telima ale sanfɛ min perezantelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamɛd kumatigi kunnafoni daminɛ la an bɛ kunnafoni in daminɛ an yɛrɛ fɛ Kayiba Jabate i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye an ka monsieur le maire mairie min bɛ yan a maire ko ko k'a da kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan ko fɛn mun ye minnu maa kɛ kɔɲɔkɛla ni waati in kɔnɔna la ko a yamaruyalen tɛ maa si ka kɔrɔtɛsi jama latugu kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ kɔ ko ka taa n'a ye mairie so la min ɲɛlaɲininen don mobili maa caya cogo o cogo a ka tɛmɛ a kana tɛmɛ mobili fila kan ka na kɔɲɔmuso danna ni ka tila ka segin ni kɔɲɔmuso ye mɛ fɛn minnu minnu bɛ kɔrɔtɛsi yɛrɛ kɛ k'a daminɛ dugu kɔnɔna la fo ka taa se mairie so kɔnɔ ka bɔ mairie so kɔnɔ ka taa dugu kɔnɔ ko ka dugu kɔnɔ yaala kɛ ni kɔrɔtɛsi k'a daminɛ moto sen fila moto sen saba fo ka taa se mobili ma ko nin bɛɛ lajɛlen ɛntɛridilen don k'a ɲininen don bɛɛ fɛ Maa o maa maa kɛ nin kunnafoni in mɛnba i ka sariya in nabato maa o maa n'i ma sariya in nabato n'i ye sariya in sɔsɔ da la k'a fɔ ko i ye wale kɛ donc sariya ye min fɔ ko ka ɲangili min kɛ a bɛ taa k'i sɛgɛrɛ nin ye monsieur le maire ka communiqué ko k'a da Kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan d'accord donc ni waati na hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni an bɛ to an yɛrɛ fɛ faso maliba in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ awirili kalo tile mugan ani duuru ataki min kɛra i b'a ye k'a fɔ depi ataki kɔni kɛra faso tigilama n'o ye finitigiw ye fɛn mun ye Niger ka fara Mali ani Burkina AES jamana sɔrɔsiw ka fara Irisi sɔrɔsiw kan ni ka fara faso Maliba sɔrɔsiw kan u kɔni ye bolodiɲɔgɔnma kɛ ka taa fɛn mun ye Nord yanfan na banbati minnu bɛ yen maa maa minnu ye nin wale in kɛ ka taa tɛgɛ da a maa caman caman kan k'a maa caman caman neutraliser i b'a ye k'a fɔ banbati ninnu tun bɛ taa fo banbati maa ba tan ani fila ɲɔgɔnna la nka i b'a ye yɔrɔnin kelen fɛn mun ye ba naani ye u ye o bɛɛ lajɛlen neutraliser ka fara moto caman kan ani marifamɛ ma maramafɛnw fana caman caman ani bomujugu i b'a ye k'a fɔ mobili dɔw bɛ yen ko kamikasi u kɔni o fila u bɔra o ɲɔgɔnna kan olu kɔni tun labɛnnen don ekilateli kama nka u ye o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a bɔ yen fɛn mun ye mobili pikabu caman caman ani ka fara moto kɛmɛ ani kɔ kan fɛn mun ye an ka sɔrɔsiw ye u kɔni wulikajɔ boloda nin baara in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye an bɛ waati min na i ko sisan faso maliba kɔnɔna la donc hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ taa sebabugu i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye an ka tenitigilamaw n'o y'an ka faso armew ye u kɔni wulikajɔ boloda sebabugu sebabugu kɔni a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye kita mara la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye banbatiw tun u yɛrɛ kɔni tun lafiyalen u bolo k'a fɔ ko ko in bɛɛ lajɛlen k'u bɛna labɛnw sabati ko kura k'a fɔ ko u degelen min min na k'a fɔ ko u bɛna o ɲɛ sɔrɔ an ka armew u taara u kɔni taara cu u kan u yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko arme bɛ na nka arme ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ sanfɛ olu ye frappe k'u kan kosɛbɛ minnu yɛrɛ bɛ duguma olu kɔni taara k'a sɔrɔ sanfɛmaw kɔni tilala u bɛɛ lajɛlen na fɛn minnu ye maa damadamanin olu kɔni sera ka duuru don fiɲɛ la an bɛ waati min ko sebabugu sisan sebabugukaw ni kɔni u nisɔndiyalen don u bɛɛ lajɛlen ko ko ka arme fo dan tɛ foli min na an bɛ waati min na iko sisan donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ taa bamakɔ ko bamanan ɲare i b'a ye k'a fɔ awirili kalo tile mugan ani duuru tɛmɛnen sajo kamara n'o ye ministre de la défense ale ka fali i b'a dɔn a ka fali in kɔni a kɛra fɛn ye fɛn min n'a ma dogo faso maliba in kɔnɔ nka kɔni sɛgɛsɛgɛliw bolodara sɛgɛsɛgɛliw u donna womisɛnnin caman la a yirala k'a fɔ fɛn min ye docteur umar mariko umar mariko ni bɛɛ lajɛlen b'a ye bɔlɔlɔsiraw kan a tun famana nka a labanna ka bɔ nin waati na sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko umar mariko sen bɛ ko in na sabula a ka vocal dɔ bɛ whatsapp kan vocal in kɔni ye fiti kɛ a bɛ fan bɛɛ lajɛlen na a bɛ ka kuma minnu fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn siga kɔni kelen don a la nin waati na wa maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na o fana tɛmɛnen ma kɔfɛ ka bɔ yen fɛn mun ye le guerrier avocat maître muntaga tali se kɛra ale fana ma u taara ka taa a minɛ fo a ka denbaya la ka telefɔni sɔrɔ a bolo ka telefɔni puruti a la kominike y'a fɔ cogo min na o fɛn min ye maa minnu nana muntaga tali minɛ u ɲɛda datugulen don u fan bɛɛ lajɛlen datugulen don maa t'a dɔn maa nasɔn mun don wa u nana mobili finman ni mobili jɛman min fana na nimoro den kelen a t'a la dɔw yɛrɛ y'u damakasi k'a fɔ ko bɛnbaliya tun bɛ a muso ni maa minnu cɛ k'olu ka maaw de nana cɛ nka maa yɛrɛ t'a dɔn fo a bɛ faso de bolo ou bien a bɛ maa wɛrɛ de bolo fɛn mun ye muntaga tali ka denbaya a muso a n'a denw u bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ boloda k'a jira k'a fɔ k'olu fa bɛ yɔrɔ min na ou bien olu cɛ bɛ yɔrɔ min na ko k'a yɔrɔ f'u ye sinon olu kɔni sigilen don u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na n'o k'a sɔrɔ a minɛlen don jamana ɲɛmaaw de fɛ ko jamana ɲɛmaaw ka a yɔrɔ jira olu la pour que u n'u fa ka se ka ɲɔgɔn ye an bɛ waati min na ko sisan denbaya kɔni ye wulikajɔ kɛ o de kɔni sɛbɛnnen bɛ communiqué la an bɛ waati min na ko sisan Dɔnku hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ taa nizeriya n'an taara nizeriya i b'a ye k'a fɔ nin kɔni ko kɛra kabakoba ye nizeriya jamana kan i b'a ye k'a fɔ nin muso in a tun furula nka a ye san tan ani naani de kɛ a ka furu la a ma deli ka den sɔrɔ don si nka i b'a ye k'a fɔ o don na a tun lajɔlen don kɔnɔbara la o don na a ka jiginni kɔni kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a bangena den duuru de la ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ lajɛlen ye ye denkɛ ye nka den ninnu ma se a ma se k'u bange u lajiginna ni césarienne de césarienne kɔni kɛra muso in na a kɛra ko ye ko min n'a diyara muso in cɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a kɛra nisɔndiyaba ye denbaya la nka i b'a ye k'a fɔ muso in maaw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka ko olu ma deli ka nin ɲɔgɔnna ye maa bɛ se ka jigin filan na i bɛ se ka jigin saban na mɛ ka jigin duuru bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ lajɛlen dɔnku nin waati na muso in kɔni a ni tora césarienne na sabula u ye césarienne de k'a la pour que ka se ka den duuru den duuru in kɔni u bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ basi foyi t'u la wa bɛɛ lajɛlen ye cɛ ye an bɛ waati min ko sisan nizeriya Dɔnku kunnafoni telima hali ka bi an b'ale sanfɛ kunnafoni telima an bɛ taa zimbabwe n'an taara zimbabwe i b'a ye nin kabako in kɔni kɛra yen kabako fa dunya fanfarakanba nin ye maaw dabali ban u kamana na i b'a ye k'a fɔ zimbabwe nin an balimakɛ in kɔni n'a balimamuso u tun ka di ɲɔgɔn ye kosɛbɛ sabula furu tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tun bɛ furu la u yɛrɛ voyage boloda ka taa afrique du sud ɲɔgɔn fɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ u ye min kɛ afrique du sud a bɛ kalo fila ɲɔgɔn bɔ nka o kalo fila ɲɔgɔnna la i b'a ye k'a fɔ an balimakɛ in jaja dilan tun tɛ ka tɛmɛ ale ni a furumuso cɛ nka u nalen furumuso in ma se ka o de kun u selen zimbabwe furumuso in kɔni u sera yɔrɔ min na furumuso in ye minɛnw ta ka taa bɔ u fɛ yen i kanto cɛ ma k'a bɛ taa bɔ u fɛ yen a taalen u fɛ yen a sɔrɔla ka kuma ɲɛfɔ a balakaw n'a falakaw ye k'olu ka taa fɔ cɛ vraiment ko furu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko furu in ka sa o kuma in kɔni mɛnlen an balimakɛ in fɛ o ma se ka bɛn ale ma cogo si la ale ye wulikajɔ boloda ka taa muso in bara ka muso in nɛgɛn nɛgɛn ka a sɛbɛla kumaw kɔni bɛɛ f'a ye muso in kɔni sɔnna ja ale n'a kɔnɔko bɛ ɲɔgɔn na muso in nana ka na ale fɛ yen waati min na su fɛ a ye muso lakunu sunɔgɔ la ka a dala ɲininka muso ko ko ayi k'ale tun diminen don a ko ayi ko ale tun diminen tɛ ko sabula ko n'i y'a ye muso in bɛ ka nin fɔ k'i b'a sɔrɔ k'a ni cɛ wɛrɛ de bɛnnen don a la an balimakɛ kɔni ma don fila la i yɛrɛ di muso in ma ka muso in ti k'a ti fo ka taa fɔ muso in yɛrɛ ni kɛnɛ karabala a bolo muso a ye muso ti fo ka a muso fa a yɛrɛ furumuso sabula ko muso y'a bɔ a da k'a fɔ ko furusa ko ka kan u ni ɲɔgɔn cɛ sabula furu dabɔra min kama k'o tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye an balimakɛ ye a kɔni bɛ sariyatigiw ka bolo kan an bɛ waati min na i ko sisan zimbabwe kunnafoni telima ale sanfɛ a ye to sɔgɔlen kunnafoni telima dɔgɔkun kibaru la aw mana kɛ nin ja in sɔrɔla aw ka ja in jɛnsɛn ka taa diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen n'u tɛ tubabukan mɛn ukase kutafani nafando kunafuni na